ndewonu ndị na-ekiri anyị ugbu a anyị ekenekwa unu na nnukwu ọnọkọ anụwa anyị ji wee bịa sụba igbo sụba igbo bụ oge anyị bụ ụmụafọ igbo na-anọkọrịta kpakọrịta ụbụbọ dịka ụmụnne ndewo anyị ga-ejiri ohere a wee na-ewetachara unu ọtụtụ ihe dị iche iche gbasara igbo makwa omenala anyị ekike ma nni ma ihe ndị ọzọ dị iche iche anyị ga na-enebekwa anya ihe ọbụla gbasara asụsụ igbo ma ndọrọ ndọrọ ọchịchị o hmm, ka o si eme ama m abụ m chọrọ mma odoziakụ ọlụchi ọpara aha m bụ ngozi ọgaga ata na isiokwu anyị ji wee bịa nke taata bụ na anyị ga-eneba anya maka na ihe a na-eri anyị mperi n'ahụ bụ mkpụrụ mmiri hmm, ya bụ ihe na ha agakwa maka anyị gara ekeresimesi wee hmm. hụkwa na ọtụtụ ihe na-eme na obodo anyị dị iche iche ya bụ ihe nke ka nke bụ na ya bụ ihe jọgbu udene sigbuo nkakwụ ihe ji dịchakwu njọ bụ na ndị mba ọzọ ejirina mkpụrụ mmiri mara ndị Igbo ọ jọkanụ nwanne m nwaanyị ọ jọrọ ezigbo njọ ọ jọrọ nke bụ na o sigburu nkakwụ ma sigbuo udene otu ọ bụla o si wee dị maka na asụsụ Igbo amaka ihe anyị na-eti mkpu ya kịta bụ wepụ aka aka enwe n'ofe tupu ọ ghọrọ aka mmadụ hmm. bikonu ihe anyị na-ekwu bụ ka ihe bụ mkpụrụ mmiri ka ị hapụ ịdị na-akọta ihe gbasara mkpụrụ mmiri maka ọ dịrọ mma ya bụ ihe na-emebi ihe ma na-emebikwa ihe gbasara obodo ọ bụkwa naanị mkpụrụ mmiri o nwere ihe dị iche iche ihe ọbụla gbasara ọgwụ ike ihe ọbụla bụ ọgwụ ike gị bụ nwa afọ igbo biko wepụ aka gị n'ime ya ma nke a na-ese ese ma nke a na-aṅụ hmm, aṅụ ma nke a na-ete ete unu hmm. jiri nwayọọ nke a na-ete ete nke ọ ga-abịa ite ifepụ

rijuo akpụ afọ ihe osise ihe ọṅụṅụ nwere ike ọ na-enye gị maka na ya bụ ihe na-ebute ajọ afa hmm. ezinụlọ onye ara na-agba ndị be ya hmm. ebe ha ma onye ara na-agba na nwanne ya nwoke hmm. ị bụzikwa nwanne onye ara eh, mana anyị adịghị anyị achọrọ ụdị ihe ahụ maka na ezigbo aha ezigbo aha ka anyị chọrọ ezinụlọ anyị ndewo unu echefukwana na onye na-ewetara anyị ozi a ma onye na-asị anyị gawa n'ihu onye na-akwado ya bụ ihe bụ ada igbo nke mbụ nyanwa producer anyị ọ sị ya- worldwide Hey, worldwide ọ bụrụ na ị na-ege ya kpọtụgba kpọtụgba ya ihe a na repa 100.5 fm ị ga-aghọta na anyị nwere ada igbo na ya bụ ebe ndewo onye chukwu chọrọ mma Mm, nwanne m Nna m na nwaanyị. chukwu chọrọ gị mma ọfụma ọfụma ka emesịa Ka nụ, daalụ nụ. emesịa, Aha m bụ Igwe. ngozi ọgaga ata